Only Fulani herdsmen. We are talking about our brothers, ụmụnne anyị na-egbu onwe ha because the story I'm hearing about that incident yesterday, if it's true, then we are in a big trouble. Honestly, just take a listen and hear everything they discuss in this particular video concerning insecurity in the Southeast. Ka ngwa were ntị gị nụ ihe na-emere because a na-ekwu ya as if na a na-akọtọ ala Igbo. Ọ bụrọ nkọtọ, anyị nwa chọrọ solution maka na a na-ekpuchi ihe aka na-ekpuchi ihe aka ka a gharakwa ịsị ka ndị ọzọ ghara ịnụ. ọ ga na-amụba na-aga ihe anyị chọrọ solution ka ihe a na-eme n'ala Igbo ka ọ stop because ọ dị very very terrible just take a listen and hear everything they discuss about insecurity in the south east in this particular video. Uh, thank you so much. Um, ndị be anyị unu ma na um, the issue with uh, this thing bụ na mgbe ọbụla ekwuritela okwu

enwere m right to criticize anybody provided ị nọ na ị nọ na ị nọ n'ọkwa na na na na n'ala Igbo we have right to criticize you we won't just be following you because oh you are the favorite ma no no no ị bụgodu Peter Obi i mee nke na-adịrọ mma we criticize you so but issue of security especially na Anambra State ọnọzọ ọ dị ka Anambra State bụ the worst Anambra State appears to be the worst right now na the whole of entire southeast because Enugu ka aka aka na-eme today now you can't go anywhere na Anambra State you cannot ndị bi na Anambra State can attest to this nwere you can't go anywhere you can't come out mana ndị Enugu na-aga school ndị na-aga ndị na-aga eh, ndị na-aga ọlụ oyibo na-aga ọlụ oyibo ndị na-aga afịa na-aga afịa ị pụta na Anambra State kịta ebe niine ada chakoo i jee na Abia State ndị mmadụ na-agara onwe fa their business a whole Anambra State but then anyị nọ na timeline just last week a na-adọ isi igbo ọdụ igbo unu ana-azọ isi igbo ebe unu ebe unu na-enwero security what is isi Igbo without security but like I said mụ nwa fụlụ ya na ọ njakịrị ka a na-ama anyway because that is not really something that uh, should be bothering us or isi Igbo ọdụ Igbo uh, ukwu Igbo that's not really what we are interested in ife anyị na-ekwu okwu ya bụ na ọ bụ na ọ dị gị n'aka ị fụ onwe gị na Anambra State e nwee higher chance na a ga-ebu gị ọ dị gị n'aka

so even our fiscal policies ị malụ things kwesịrị ịdị in place that could affect the economy onye a bụ a professor professor a da asị gị na ọ just a trader onye a bụ a professor of economics so we're expecting na as we speak na Anambra State ga-anọ that upper echelon economically we're not there Anambra State anọrọ there sef

Eh, biko ndị nọ na mic chọrọ ikwu okwu biko o, eh, a ga-ewenye aka ka m wee because I couldn't really capture ka esi wee gbagota na mic but I think Lydia ga-aga Lydia agasịa eh, Ovasabi then Maazị aga Lydia are you here?
Yes, Biko, I am. gaa n'iru o. Um, ekele m unu ụmụnne m um, ọ- ọ ihe mwute na ihe na-eme na na be anyị na ala Igbo niile a whole lot na-aga on and um, onye Nigeria nọ all over the world ọ bụgodi na onye ahụ o metụbeghị ya direct o nwetụgo onye o metụtara mụnwa directly o metụgo m ala m Nigeria last last two years ruo in fact abịa buru ha m asị ndị be anyị mbụ ihe achọghị m ịkpọwa afa cos ama m ndị ndị nọ ebe a na-ege ntị ndị unknown a ị ghọtara so abịa fa buru m and adịkwa m ime o adịkwa m ime nwa six months oge ahụ ebulu fa m gbawa ebe a sị ọ wụ Mother Valley ha ịmanụ mee m akaja ịnụ oyibo tụwa m ọ wụrụ ya ama m ihe m sị m mere ọwụ na ọwụ na ha kpọrọ afa ego so ama m ihe m gabigara the trauma nke ị ga-amara you can imagine the trauma m gabigara n'ụzọ nwa six months nwa anwụọ m n'afọ thank God apụtara m na ndụ mana that trauma ka nọ m n'ime ife na-eme na be anyị onweghị na Anambra ma n'Imo steeti ma ma m some part ọwụghị Anambra niile ọwụkwa n'Imo steeti na o nwere some part na-agabigakwa n'ihe a nọ egwu nọ n'obodo and ala ala Igbo anyị some part of ala Igbo anyị aṅụgo ọbara aga m asịkwanụ na Soludo amara ihe ọ ga-eme ndị ụfọdụ nwoke ahụ mmadụ ka ọ wụkwa isi na-ejukwa ya ka o si eju anyị nyanwakwanụ na-agba mbọ mụwa am not a politician mụwa wụ medical doctor so nyanwa na onwe ya nwee ike na-agbalịkwanụ otu o si mana ịmara na amaghị m ndị na-sponsor ndị a amaghị m ndị na-sponsor fa the thing the way the more a na-ahapụ fa the more ọ na-akazi njọ na-adị worst ọ kwa na ụbọchị last week ka ọwụ ele ụbọchị ka m nụrụ asị e nwere massacre na Ihiala ndị lara burial ndị ndị a na ụmụazị a ga ebe a ga-agba ihe a gbara gbagbusie ndị a gbagburu o nwere ndị lọtaranụ for that funeral o nwekwa ndị na-alọtabe for a long time maybe ha feel na obodo adịtụgo mma ha sị ka ha laruo no matter the security ndị a nwere ike nwere ike iji ihe dịrịgodi gị n'aka i nwegodi ụmụ ihe a na-ebu n'aka amaghị m ka ndị a si eme ife a ha na-eme so ọ dị too much ama m na ka ndị gọọmenti ka ga-eshi nyere aka pipụl na pipụl anwụgo pipụl nwụrụ na-akaligo ọwụ ndị na-eburu ndị mmadụ gaa nara ego ọwụ ndị na-eburu ndị a ga-eburu gaa gbagbuo agbagbuo a sị a na-azọ ihe a na-azọ achọghị m ịkpọwa okwu afa nọ ebe a nwee ike ghọtakwa ihe m na-ekwu mụnwa wụ direct victim victim ka m wụ a- agaala m ebe ahụ asọ ebe ahụ ndị ahụ dọ garuo n'isi mmiri jiri anya m abụọ fụ ndị a nwaanyị ka m wụ awụ m politishan ka m ji eri ego gọọmenti anụtụbe m na ino mana afụfụ m tara ebe ahụ a- ọ ka na-erute nwa arịrị till tomorrow 29 26th of this month last yeah last year ka ihe ahụ mere m this mo- this month anyị nọ n'ime ya 26th ga-eme ya one year ihe a mere m lụzuru nwa six months because of the trauma of ihe m gabigara so o nwe ebe dị safe onye na-anọ n'ụlọ chụrụ ume n'aka ịma nke ị ga-aja amụ n'ụzọ ị narụ anarụ ị ga-arahụ ụra kpuchie anya gị rahụ ụra n'ime obi dị gị mma sị larụrụ ụlọ onye ọbụla nọ n'egwu onye ọbụla nọrọ n'ụjọ bikos ị mara ebe ndị a si abịa ị mara bụ ee gọvanọ imo steeti e- yanwakwanụ nọkwanụ na-agbakwa mbọ nke ya e- e- e- e, na-ewetakwa sekuriti a na-achịta ma ndị a kpọrọ ndị ebube agụ ndị mụ a na-achịta ka ndị o- ndị a sị ụmụnne anyị afụrọkwa m ha sị ụmụnne anyị bikos ị ga-akpọ na onwe gị ụmụnne anyị na-egbu nwanne gị sị na-azọ ihe ọwa ha sị ha na-azọ a na-akpọ ha ụmụnne anyị ụmụ chukwu ma ma ama m ife ihe na-enye these people the morale no matter the the the the, the effort ndị na-achị anyị a gọvanọs anyị a na-eput kwanụ ọ na-akpụ that is the thing na-agbajisi ha aka ọ na-agbajizi ha aka ama mụ ka ọwụ ee ama ama in fact ama mụ ama mụ ọwụ na ọwụrụ ndị nọ ebe a na-ege anyị ntị ga-eso nye aka amanụ m ihe ọwụ ihe ọwụ ha na-achọ n'ihe ọwụ e nyere ha ihe ọwụ ka udo were dị ka ha ghara ịgbagbusi ndị a na-agbagbuzi bikos mụnwa akelere m chukwu nna na m pụtara na-ekwu ihe a unu na-anụ ma a sị anwụrụ m o nwe onye kara ịma ebe eburu m ga buru m gbadawa agbadawa ebe ọwa a sị Mother Valley mee m akaja because oh, afụgo m vidio o nwere oge m fụrụ vidio nwaanyị nwaanyị igbo kwa e, e, e, ofu ndị a gbagburu bere ya bere ya ọtụ private part I'm sorry to say bere ya ndị ndị e bere egwu na-atụ m na ihe otu a ka m ga-eshi gaa na nwa m ọwụ m bu n'afọ ka ha ga mana thank God oge ha kpọrọ m gaa elecha ihe ha lere agbachakwara m afa agbachara afa n'isi m ka ha mara na awụm onye politician ha afụkwa na o nwee nke m bụ were release ya m m pụta mana that trauma ka nọ m n'ime till tomorrow m na-ekwu okwu a so ya ka m na-ayọ na maazị m soludo ka ọ wụ any part of eh, east anyị ka onye ma ihe ọ ga-eme ka udo were dị ka anyị- ala igbo anyị dị mma ka ndị mmadụ na-alata n'ụlọ o nwe egwu na-atụzi ndị mmadụ ọ wụkwa ka ọ ha m n'ọnụ ụmụnne m deemenụ

mmadụ akwụsịrọ gị ụmụaka akpara gị aka you need to stay with people ga go through this thing for you to understand what it feels like ka iwe mara the reason we need to be speaking against this thing and government needs to do something about it ndị a dịrọ invisible because he must in fact he mana after God or government ife ọbụla ị na-eme n'ụwa after God ọ gọọmenti ndị gọọmenti ọ bụ na a sị gị na ndị na ndị na ndị omekome non-state actors akalịgo gị mana ndị a bụ ndị aghụghọ is it that they are using them those non-state actors for their political gain or it's just something that e nwe something na-aga behind

because otu ife si wee dị kịta it's more like gị nwa just bịa unless ị gwa m na ị chọrọ igbufu the ego or maybe you are doing something personal for yourself then that's fine but ọ bụrụ in terms of coming back n- na anị Igbo now to invest something Anambra State abụrọ a place I would encourage you I will ever talk about until e nwee an improvement n'ife gbasalụ eh, eh, security na, na of Anambra State we can't say na enweghị anything government the governor is not even making a bold statement that Anambra state is not for you instead what he's saying is that oh na na ife fa ji abịa maka na fa ma na a bịa ebe a na a na-ebute ego e je obodo ndị ọzọ e kidnapa ndị ọzọ a na-anata 50,000 what does that mean Mọdọ ị na-achọ ịgwa m kịta na ọ dị gị ka na Anambra steeti bụ ebe place you want to come and bring your money to. No, no, no, no, no. Ọ bụrụ na ị gee anyị ntị because maybe some people followed me for issue of investment I talk about. Anambra steeti abụrọ the place now. Ọ bụrụ na ị chọlụ your private stuff, that's fine. Go ahead and do your private. But ọ bụrụ na ife gbasara investment, ọ bụrọ Anambra steeti. maka na ụmụaka a kpara gị aka ma ya bụ ego i ji weta ime investment o ma nke i ji eli nri o ma nke ị ya-anata friends a ga-analụ gị ya imagine somebody e bulu somebody nata anụ i don't want to menyere full detail somebody na that of our Idemili bata na-akwesị ịkwa ozu na this January this week here now e bulu the boy ọ bata ịkwa papa ya ife a na-request the boy a ka ji ya na 500 million 500 million kedu ebe ọ ga-esi bute ya maka na a nụ na the boy you know si ezi wee bata na ọ bịala ịkwa papa ya so papa nọ na mortuary nwa nọ n'aka ndị ntọ ndị ndị uwe ojii ma gọọmenti enwerọ idea how did we get ọ Soludo ọ ụjọ na-atụ ya to actually make a step let's move the mic uh, Oversabi ọ bụ na ị ga-asị ka maazị Ezeoke gaa

All right, uh, nwanna, uh, thank you so much. Uh, Maazị uh, Ezeoke, Yeah, nwa Chinemelu, good morning. Gaa n'ihu. onye ọbụla happy new year. Um, na amarọ m ebe m ma-ebido ebido na ọ bụrụ na m bụ awọ nọ na mmiri na mmiri juru m ọnụ. Um, ka m bido kene na ndị m ma-akpọ irats that take joy in insulting anybody na-ekwu maka insecurity na was their state o nwere video as na Anambra new media whatever shared I say somebody Ojiako uh, they celebrated something and uh, that everybody

ịgwa mụ ọ ihe onye ọbụla ga-emenwu you know anyị amarọ the danger of na etu a mụ na anyị nọ na nwa Chinemelu sị na onye ọbụla nwere aka let me gbapịake n'okwu ahụ ọnụ it means na onye ọbụla nwere ego ịgota moto Ụkwụ ịnọ, You are a candidate of kidnap na Anambra State. Na inwe moto SUV any saloon paint ya dị ka ọ na-acha acha ị gbafee n'ụzọ you are attracted to criminals. I mean, how do we live in this place like this? Over a year now, I haven't brought out my power bike because I want to stay alive. Over a year, na Anambra be nna m. I have a car. M pakịa moto m na Port Harcourt, nata Anambra, m wee keke na-akpagharị bikonụ ụmụnne m ọ ndụ dị ihe a. I want to project Anambra State. I stay in my place. I want to show people how Anambra dị, how good ọ dị. Mana kedụzi nke bụ na nwoke ga-eze there are two extremes. Either na ị na-ezo ezo were abalị aga welu keke

Look, yesterday bụ Sunday, yesterday mere ya one week. Let me give us for you know, ọ bụrọ na mmadụ bụ prophet of doom, but this thing is getting out of hand. On a Sunday, on the 29th of December, in my community Ezinifite Agụata, Anambra State, o lugo na nke a bata be mmadụ bịa kụọ aka jụọ kedu onye nọ etu a a sị ya na odogwu anọrọ ya three people nọ na the ụnọ e bulu fa pụta n'ụzọ because a sị na o metụ isi o metụ agụba eburu ezi onye ọzọ dịka ebu ukwu nkụ my cousins na-achọ ịdrive out just came back from the church ka ha jee bute ihe n'afịa that's just like that e bulu ha mmadụ ịtọ and the family for three days umorunye no contact everybody was in utter confusion i pray let nobody be this victim because the trauma is immense olombo ụmụazị kpọ you just look at cucumbers and carrots oh na unu ya eweta 30 billion emerọkwa m mistake 30 as in kb biko nu wee jụọ fa ọ steeti budget ka anyị enye unu and before a na-agwa gị ihe a sadly ị marọ na ihe a ga-eme banking app niile dị na phone gị ihe ha ji agbachi nkịtị for three days na ụmụazị a ejidego phone gị wee were ya gaba university every single effing app dị na your phone a ya-aga through it all your banking or your email or your text messages ewee welugodi wee na-efu ego na akaụntụ gị etu a ka esi na transfa godi ya Of- m- can imagine mmadụ 6 ebutere n'Ezinifite that day mmadụ ịnọ na Umuchu the same day etu a ka esi wee mebigide ihe niile a wee so cum- cumulatively you're looking at over 100 million ka esigodo wipe out na akaụntụ ndị mmadụ their crime bụ na ha nata be nna ha ka ha bịa gbaa krismas two of those 24 uh, year old the other one 22 na gịnị mezin ka anyị ka ji wee luzi n'ụdị a now you get involved the security agencies ha emepe ọnụ gị na-agwa ha na ị ma na ka ihe a si wee dị na-emekwa nka ee ha akpọgo ngwa ntị kwebe n'ọnụ onye ka ị ya-agbakwuru ị gbakwuru ndị gịnwa na onwe gị che na enwe mmadụ ị gbakwuru ndị nọ na gọọmenti onye ọbụla agbachi gị nkịtị atrakịa nọmba a na-asị gị na n'ebe a na ndị a nọ n'Orumba onye ọbụla agbachi nkịtị o lugodu mgbe anyị ga-ejizi aka anyị ọ bụrụ na ekidnapụ mmadụ ọ bụrụ na ọ, eh, okpiri na igbogiri ka anyị ji anyị were chụba bikonụ okenye amakwa egwu a na alụrụ ana dị na ya Many of people nọ here na-anụ onu m ara m ezo okwu ezo. Ihe unu ga-ama bụ na many of you na-ekwu ihe a malụkene unu na ndị unu na-ekwu na ha na-abadmouth Anambra bụ ndị fụrụ Anambra steeti n'anya ana Igbo I am an unapologetically Igboist abụ m onye Anambra I have no apology about that but na mmadụ ha ya anọzi bịa nọpịa mkpụrụ ife dị inwe

ka anyị werenụ ile anyị gụọ eze anyị ọnụ ọ na bụ ya bụ ife bụ ihe na-eme kịta ọ na bụ that eme anyị ọkpara ka anyị nweta kedu nke bụ na mmadụ ga-anọ be ya abịa buli gị a na-ekwe gị ọnụ emekwa mgbe a na-achụ ohu a na-ekwe mma na- a na-ekwe mmadụ ọnụ ka a na-ekwe a na-ekwe crayfish from 30 billion okay ngwa wetazie half a billion That's, you know just for you to be alive helpless over a week a na-ekwe ọnụ akpọkwa ya ị na-asị ị trakịkwa nọmba ị na-asị nekwenụ ebe ndị gị na ha na-ekwu ihe a nọ everybody appears helpless ka m jụkwanụ ọzọ ọ bụ nwa Mgbeke ejula amaghị akpụ isi ka ọ bụ agụba ajụla adịghị nkọ when this continues and continues to linger it leaves one question

nwee ezinụlọ ya na an international place that na ọ bụrụ na ọ bata bịa ebe o bi n'obodo oyibo he can walk the street o nwere onye ga-aghara asị ya ama na security abụrọ sọsọ ọlụ gọvan- gọvanọ na ọlụ gọọmenti security bụ oke na ọlụ anyị communities na ha bụ ndị a ebe a magasị na ihe ndị anụnwa ụmụazị anụnwa na-aga

kedu ka gọvanọ ga-eji wee sịzi na o nweghị ihe steeti ga-eme n'ọbụrụ na obodo chọọ ha weta ego niile a ga-eji wee mee ya m wee jụọ biko security vote anyị ejebe ebee obodo dị ready and they were willing ka ha weta ọ ga-abụ o nwee ka e si chụpụ ụmụazị a ndị ahụ ha ga-akpọtazi ka a nọchie mana onye ijikwa m na uche okenye asịkwa na onye lele enwe golu mọnkị na ihe ntukwu ka nọkwa be ya nke a abụghị blame game the question now bụ kedu ka anyị ga-esi kwụsịnwu ihe a solution okpu ndị niile na-alụ na Government House onye nke ị fụrụ a sị gị Soludo solution now solution solution nke mbụ em, a sị na agadi nwaanyị da nda nda naabọ a gụa ihe o bu n'ụkpa ọnụ o lugo mgbe anyị agụ ihe anyị bu n'ụkpa maka na eme enu ma na e bulu gị ndị bulu gị bụ ụmụnne gị maka na ị can imagine ịbata be mmadụ wee jụọ afa and o nwere ndị nọ nụ fụsịa ihe na-emenụ jụọ kedu onye dị n'ọnọgwụ ya o nwerọ asụsụ ọzọ a sụ na-arọ igbo and o nwerọ ụdị asụsụ ọzọ a sụ igbo nwa asụ ya jịtakwa aka n'ọkụ igbo igbo ka bụkwa around us ka a sụ e wee bulu mmadụ ebe e bu gị nọlụ igbo ka a na-asụ ụfọdụ n'ime anyị kwa nke ha rụsị gọọmenti pụta ha na-agwa gị ee na ọ ndị a na-eme ya ee ndị nke Asari Dokubo na-eme nke a It's, uh, ihe niile a bụ akụkọ ịkọja na kedu ka mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ ga-eme na onye na-achị anyị bụ gọvanọ anyị ọ dịka e kechiri ya aka azụ something is not right ya nwa ji ọnụ ya wee kwuo na ndị a abụrọ unknown gunmen na ha bụ known gunmen meaning na a ma ndị ha bụ ọ bụrụ na a ma ndị ha bụ gịnị ji nkịta ọnwụ Solution, Anyị nwere ike ịsị ka anyị ka anụ kachie. Ọ bụrụ na ụmụazị a na-eme ihe a, ka anyị sị ha because when I look at it, ndị na-eme ndị na-eme na Anambra State adịhọ mma. In fact, the whole ala Igbo niile eluhọ 1000. If you if you dedicate 10 million for amnesty, it's about 10 billion for 1,000 people. So it's no money. O luho ka ha na-lose on a Monday. Talk less of this incessant killing now. Gwanụ m nwatakịrị si Lagos wee nata onye dị 22 dị 24 ewee bulie ọ nọọ 12 days n'ime ọhịa ebe ebia wee banye o lue echi i si abanye moto kwụ nna ana ana ọ ya asịkwa be nna gị unu gbukwa unu di ya because he won't

but at least ị mago onwe ebe ya bụ ijukatazie you know you you you are so confused and you're basically looking for a solution and part of my own solution ga-abụ if need be na a ga-akachi ọ bụrụ na onye pụta enyesịa ya training enye ya 10 million ka o wee bido ihe e trainụlụ ya to do ndị nke ọzọ ọ bụrụ na ọ na a ya-esi n'enu wee wepụbe mmadụ sisi n'enu wee wepụ mmadụ when you ebulu unu gaa ebulu mmadụ gaa n'ime ọfịa and I hear this and it's laughable oh na okotoko ọfịa dị n'Orumba okotoko ọfịa dị n'Ihiala o nwere okotoko ọfịa dị ebe a Sorry. who is mute? Who is muted? o nwere okotoko ọfịa dị ebe a In Macbeth, it is the eyes of the uh, it is it, it, it is the eye of the child that fears the painted devil. I welu drone gbagoo n'elu ị ma na ihe ahụ ị kwụ n'ana na-enene as osisi na ọfịa ka ọ bụ nwere ife ọ bụ. O nwere every damn thing dị ebe a ịma mfunwu. So gịnị ji nkịta ọnwụ? And I must make this and I must make this public that I'm so disappointed that na so-called thing e promisili na a ga-eme ka e wee weta udo na Anambra. We are thinking na o nwe ihe ga-emenụ only for them to come and tell us we will be launching future tense. Ọ dịkwa ka ebe ndị ndị some certain parties na- na-ekwe nkwa future tense anyị ga-eme onye na-abụdo ọ chọọ ịchụ onye ori n'ọfịa ọsọ o jee deeli ya leta na m ma mbọsị dị etu na m ma-abịa again if you think about it deeper it, it- you know it fits into the to, to the title of what Nwachinemere gives this space today scared or clueless why would you do that

yet o nwezi two two extremes either na i bu ndị amị polisi na dss gun truck fact for the, the new craze na na my state na ọ- anyị nidikwa gun truck nnukwu ihe a na-akpọ gun truck ebulu ndị amị ndị amị ebulu truck hilux ebulusịa egbe bịa kwụrụ i mean it's

But uh, the, the number out there, uh, the, the, the too uh, insignificant when compared to the ones nọ in the hand of criminals. Because ọ bụrụ na uh, uh, onye ọbụla bi bi bi bi obodo ebe especially ndị bi side anyị nwe people in America, almost everybody nwelu egbe here. And ọ melụ, people are respecting themselves. You don't know, you can't break into my house.

Because it appears uh, most times, and are helpless. You will just come in freely thinking that government is there until a blue gave when a government is not really there and there's nothing you can do. So, so just give us your thoughts. Can we uh, move where the money? Ihe mama nji wee sị ka nna-eme advocate ka onye ọbụla bụgba egbe dị very simple. I'll give us an example. Chike Akunyelu died Dr. Chike or Professor Chike Akunyili died because na o bu one police orderly. Now, if you must be armed, you must be crazily armed with the situation anyị nọ now. Ọ bụrụ na ọ na ị nọ jiri ofu nwa ndụ, how many rounds ka ọ ga-ebu? You overpowered because ndị gị na ha na-eme bụ e nwe ndị ala in that team e nwe ndị bu AK, e nwe ndị bu uh, pump. So everybody target ha gị, sorry, so it's you, your own ama ama m bụ a match too and afụrọkwanụ m onye nwa m i si America nata afụrọ m onye ga-abụ ọ na-aga o buru AK akpaghalị so that is the danger it's just like it's equivalent of mmadụ ịsị gị oge na o ji police nabọ onye ji the level anyị nọ now onye ji police nabọ ejirọkwa o jirọkwa security is as good as in fact don't even expose yourself Huh. Ọ baa na shootout. And a baa na shootout, you cannot. So in rounding up here, my thing bụ, I wouldn't necessarily advocate for that because it may lead into more casualties. And at the same time, n'akụkụ ka nkụ nke America bụ na ọ bụrụ na mmadụ ga-abata be gị nwoke anọghị ka ọ ya anọ because mmadụ chọba ịbata be gị ịma ka actually take cover and deal with the threat but ị na-aga n'ụzọ nwanne m ị ga na-anya na ị ga na-anya moto na-agba egbe ị bụ Django ị fụrụ na ya bụ ife na o o si ike Therefore, my suggestion ga-abụ, like I said before, ọ bụrụ na ọ ga-adị mma, let us see how we can reduce the number drastically. Kedu ihe nwe ike entice nwu some people nwere ike na ha they were caught out in the web

Yes, I can hear you. Can you hear me? Ifeanyi na-ekwu okwu. Can you guys hear me? Ya na Onwe na-ekwu okwu. depend- Can you hear me? Mr. anyị na-anụ ife ọ na-ekwu Oh, okay, mana network m nwepụrụ. Okay, let me fix it. Okay, okay. Um, good morning, everybody. Afa m bụ um, Ifeanyichukwu. And I, ekene m unu onye ọbụla Happy New Year nke onye chikwalụ nya zelu. I'm going to stand on the

kụọ gị na mansion nye gị ezigbo good quality food buo gị na ezigbo ezigbo prado na na hilux na g-wagon ezigbo ac ac ekuo gị for two weeks i lie ezigbo nni possibly nyụọ nwa nwa nwa igbo ebunye gị nyụwa then after two weeks wa he asked me a question if you are a security if you are a policeman or a security man

kedu ihe anyị megidelu wee nọdụ ebe a anyị nọ taata if we can be able to identify those things then that is when we begin to ask if Soludo is weak scared or clueless amarọkwa m one of, one of the things butelu mana ama m na ihe so wee bute problem anyị nọ na Anambra today is that ọkwa si no wealth without work or wealth without anything a lot of persons nọ within our community are rich without us knowing the source of their wealth and every now and then we come together and celebrate them ụfọdụ n'ime anyị ma na ihe onye a na-eme na onye a na-eme crime a lot of us knows about this ndị ahụ ka fada na-akpọlụ akpọgote n'iru ụnọ ụka ha nwa na-anọ n'isi na bazaar ha nwa na-anọ n'isi na ụmụnna ha nwa bụ ihe na-eke akpa rice every December then ndị na-etonite etonite na-ene ha anya everybody aspires to be like them so that they can be celebrated the next Christmas. And it is making them to venture into anything that will make them to be celebrated. Nneji nke a iche one. kedụkwanụ ihe anyị ga-eme as a people before anyị nebe anya na government ihe anyị ga-eme as a people is to first of all go back to our families and begin to identify ndị na-eme ihe ọjọọ n'ime anyị and begin to call them out. anyị ma ha ndị a na-eme kidnapping anyị ma ha we know them onye nwanne ya na-eme kidnapping nwere ike nne ya amana mana anyị ma onye nwanne nwoke na-ezu ori nwere ike ndị obodo amana mana anyị ma ndị obodo ma if you think I'm lying go to your village chọtagodo onye ọkada ma ọ jee n'ọdụ nkwụ gị na ha kpaa nkata two days they will tell you everything about ndị niile nọ n'obodo a ma ihe ha na-eme then anyị nwa malụ na nwanne anyị ma ikwu na ibe anyị na-eme ihe a what are we doing security is not left for government alone nne na nna kịta like na street ebe m bibu before a guy of 14 15 years golu mma ya Lexus 330 RX ọ bụghị RX nke nke aka ya kpọrọ mma ya kpọọ n'ọka kwụọrọ ụgwọ flat mma ya na bọọlụ mma ya buru moto batazie na street ọ sị na nwa ya na-eme ọfụma mana mụnwa na onye ọbụla ma ihe nwa ya na-eme how then do we identify how then do we tackle it up before we start looking at government family values has degraded o nwerozi mma na-abalụ nwa ya mba mma ọbụla na-ekpe ekpere ka nwa ya dị ka nwa neighbour ya so nwa ya mee ihe ọbụla nwa neighbour ya na-eme and become successful, the mother, the father, the family accepts the child. There is one popular transporter in Anambra State, I won't mention his name. Ọ kpatala ego, very rich. I will tell the story. Onye ọbụla nweziri uche jee checkie. One period n'Ugwu Nwasike ka a block this man gbagbuo orderly ya gbagbuo driver ya gbaa the motor pieces. Everybody, everybody nọ na-ebe akwa na e gbugo the man. could you believe na e lu na be ya ọ bụ na the man yi boxers na-akpagharị na compound ya mgbe a bịara ịgwa mpa ya i want to pick something from this story what happened is that when that guy picked that money mpa ya ṅụrụ iyi na ọ ma mbi n'ụnọ ya na ọ ma nri ego ya he will not touch his money mpa ya dagidere ogbenye wee nwụọ while his son is a billionaire that is a true father ọ kwụsịrị nwa ya ime ihe ọ na-eme mana eluigwe na ụwa gbalụ mpa ya akaebe na o rirọ ego mpa ya because o rirọ ego nwa ya because ọ na-asuspect na ego nwa ya kpala adịrọ ọcha this same man ka diọkpara ya tetela ụla one morning pụọ the boy anataberọ ruo tata and because of that the father refused to have anything to do with the son's wealth how many families ka ị ga-abata kịta ị fụ ebe mpa jụ na ọ ya eri ego nwa ya because mpa ya sị na ya amarọ ka nwa ya si kpata ego ihe anyị nọ kịta bụ ndị mma anyị chaa bute chaa ebuterọ so when we talk about insecurity it boils down to our family and not just government because ndị a na-eme kidnapping a if your cousin na-ezu ori onye ọbụla na space a cousin ya bụ onye ori ma na cousin ya na-ezu ori

when we talk about insecurity we are talking about lives and properties ọ bụrọ sọsọ mgbe e me kidnapping ma sọsọ mgbe a nala mmadụ phone na upper iweka insecurity involves a lot let me give you an instance government awarded a contract of ịlụ a plaza na ọchanja and gave it to somebody a na-alụ the plaza

till today mụ na gị nọ anyị amarọ afa the contractor anyị amarọ onye ọ bụ mana government nyere contract sị gị na ha amarọ onye ji the contract ka ha je jụọ ese how many months or how many years now we don't know about it nobody was arrested nobody was prosecuted nobody was jailed for that as i'm talking to you now a lụbakwago another plaza na that collapsed one

okay one period ka a na-enwe problem na ọgbọ ọgwụ a sị na ọ ndị aka odo bụ ihe gbara egbe gbagbuo somebody n'ime ọgbọ ọgwụ as I'm talking to you today nobody was arrested nobody was prosecuted nobody was jailed it is insecurity and ọ ndị government bụ ihe melie nobody nwere onye nobody was held accountable

iburu ebe egburu up to mmadụ 6 or 7 or 10 na a community i ruo kwebe maịmaị ọnụ dị happy na ị bịara igo maịmaị you didn't place any bounty you didn't place any ransom on ndị ahụ then after few weeks later agba ihe agba na na Nkwelle agba na Nkwelle agba na Nkpor junction agba na afọ igwe agba na na n'ukpo mechaa everything not even a single comment from anambra state government wee luo today nothing happened ọ nke o jee n'ihi ala

n'iru women development center Dora Akunyili women development center one dibia nọ n'ime moto na-esi ite anwụrụ na-akwụ as in I'm telling you the honest truth enwe m witness na-esi ite anwụrụ na-akwụ while Soludo na ndị ọzọ nọ n'ime na-eme bidding onye nwe problem bụ onye sị na ọgwụ adịrọ that is what my cousin told me na onye sị na ọgwụ adịrọ na ọgwụ jide onye a na ọ na-adị very terrible so now what I'm saying is this elecha that pit let me tell you something elecha that pit ndị agboro bido ọlụ and I'll be asking that question Soludo chịchaa lituo next government eretainirọ those boys kedu na ihe unu che ndị ahụ ga na-eme kedu agboro niile Peter Obi ji rụọ ọrụ kedu ebe ha nọ ndị agboro niile Obianọ ji rụọ ọrụ kedu ebe ha nọ ndị agboro niile Soludo ji alụ ọrụ where will they be at the end of the day afụnubekwa m onye rụgidere agboro kwụsị ọ bụrụ na ị fụnugo gwa m agboro adịghịkwa eme biznes

ka anyị na-ekwu ọma ka anyị na-ekwu ibie ịgbalụ mmadụ nye aka odo ọ na-akpa ya na-intimidate mmadụ what is the guarantee that soludo chịchaa lituo that somebody it is that that gọọmenti na-abata because soludo bata chenji the whole agboro ndị agboro niile ahụ adịzi afụ na main road asịkwa m na ọ ha ma na-ezu ori mana kedu ebe ha nọ

echenjiri onye na-anaka revenue ọ bụrụ na o nwe onye nọ na Anambra steeti ma ihe na-eme na Anambra steeti quote me anywhere this is an open space enwere ike m kwuchaa ya a bịa nwụrụ m but I quote it na ozugbo ozugbo Willie Obiano chenji from one particular person na-anabu revenue n'ọka to the next person ka ebido nwebe cult clashes n'ọka and it has never stopped today because they move from one family of cult to the next insecurity and cult issue n'ọka wee bido m kwuchaa go and verify so you find out that in as much as some of these things anyị na-complain bụ gọọmenti bụ ihe na-eji aka ha ebute in some cases and in some scenarios. And it is not going to stop anytime soon because government of today is not honest. Government of today is not honest about it. And let me give you another reason. My governor Jelu now install CCTV n'ime ahịa. Etu afia mkpọ dị. I install CCTV n'ime ahịa. Leaving the roads ekwesịrị install CCTV je n'ime ahịa na install CCTV.

all the mgbe ọ na-etinye solar lamps nọ n'Ọnịcha I said this solar lamp should come with with inbuilt cameras ọ dị everywhere ịkpagharịa na villages kịta ndị mmadụ na-etinye CCTV camera ha nọ na London ha nọ na UK any place ọ bụla ha nọ na the world especially ndị na-arụ ụnọ ọfụ enwere ụnọ ọfụ onye n'obodo oyibo na-alụ kịta ọ na-etinye CCTV camera

and nke ikpeazụ kidnapping niile a unu fụrụ a na-emezi na Anambra state cos a na-abụ e kwuo okwu insecurity uche ndị mmadụ agbaje na kidnapping kidnapping a na-eme ọkwa ndị anyị na-akpọ ndị yahoo boys na-emezie na Nkwelle ebe anyị nọ ọkwa ndị yahoo na-emezikwa kidnapping because ha jide gị ha zakọọ akaụntụ gị somebody said it here they'll first of all use app zakọrọ ego niile dị na akaụntụ gị mekọrọ ihe niile dị na ya ọ bụzikwanụ ndị na-agba egbe ha na-enwezi batch by batch and group by group it is being done by our so-called yahoo boys ha gwọọ ọgwụ ha agwọtarọ ha abanye into kidnapping and demanding ransoms so insecurity na anambra state for me might not be ending anytime soon if we are being honest because the government of the day is not honest about it and ịsị ka anyị bugharịwa egbe will only make it worse because ụbụrụ anọrọ anyị n'isi ọ bụrụ onye arụ mmadụ une agwa m na m zọọ gọvanọ win na first thing m ga-eme na Anambra is ịrụ a 5000 bed first 100 days is a 5000 capacity psychiatric hospital ihe izi ahụ ebu ụzọ rụọ because ndị ara na-apụ na Anambra karị ndị ahụ dị so i were egbe nye onye arụ adịrọ ma nna everyday aga na-ebupụ ozu na main road so nwa chinemelu this topic is good but we actually need our government to come clean for us i wrote a tweet last week where i was saying na this insecurity in anambra is giving imo state election time vibes create insecurity around and then mma everybody onye ọbụla ezuo ike and funny enough we as a people nọ here we can do little nwerọ ihe anyị ga-eme I keep saying it all the time in terms of things that has to do with governance and security and the rest of it there is little or nothing anyị ga-emenwu every box lies on the hands of the governor of the state nyanwa ka ọ dịlị ịsị it is enough ndị a niile na-alụ AVG kịta ebunyechala egbe if you see them ha ekpuchicha iru it begs the question if next government comes ọ bụrụ na o retainrọ ndị ahụ i che na onye buarịrị egbe 8 years onye buarịrị egbe 8 years will just go home and sit down mgbe ahụ je mụọ afịa ka mgbe ahụ je mụọ aka ọrụ ka mgbe ahụ je o je mụọ welder ka o je mụọ barbing so in as much as there is insecurity now nke dị n'iru na-atụ m egwu I was in Oraifite burial mma nke Ezenwa họteelụ anyị lọọjị 90 percent of ndị lọọjị na họteelụ bụ ụmụazị less than 18 years the security man was telling me na ọ ha nwa bụ ihe na-ewu the whole họteelụ dị n'Oraifite na o nwerọzi ihe ụmụazị na-alụ Mes- machine ha na-anya onye ọbụla n'ebe a bụ onye Nnewi ya-ama machine a na-akpọ nwaanyị Nnewi the machine is almost 1 million plus if not more than nwere meshin a na-akpọ nwaanyị Nnewi that is ihe ụmụazị a na-anyapụta meshin na-eju kedu ihe ụmụazị ahụ na-alụ I'm not telling you ụmụazị dị 20 years they are all less than 18 years telling you ejekwa m Ọzụbụlụ the same age I was in Ọzụbụlụ yesterday the same thing telling you that na the future is even looking worse for ala Igbo and Anambra State o nwezie na-amụ ọrụ aka our family chọzi ka anyị bute ego mbute Ogbu ọcha si bute, ọchara o si bute. We have a whole lot in our hands and government kwesịrị inyere anyị aka is not helping us. I support what Uche said. Government is not all about building roads. Onye lụlụ ilo is not doing well as a governor. What about human capital nọ na Anambra?

on careless wealth without any source of income and begin to call them out and begin to hold them accountable insecurity will end insecurity adịkwalụ sọsọ government ọ dịlị mụnwa ọ dịlị gịnwa ọ dịlị onye ọbụla n'ebe a so we have to at least do our own bits which i think some of us are doing before looking at to government mana ọ bụrụkwa ma insecurity